bi an nisɔndiyalen an kunkɔrɔtalen ni an ka belebele sɔrɔli ye an fɛ bi cɛba min don a sɔrɔ man di cɛba min don a ka wulikajɔ fanga ka bon kojugu an bɛ se k'a fɔ bi an ye kalo caman k'a nɔfɛ yanni an n'a ka se ka sigi ka baro kɛ mais bi ala ye an ni lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ don a la n'i y'a fɔ bi a tɛ kɛ dunan ye n'i y'a fɔ bi maa caman dabali bɛ ban an sera ka cɛba in yɛrɛ lasɔrɔ cogo di jama min b'a da la yan bi jama in cɛfarali ka na don bi fo ka na se bakɔrɔba yɛrɛ sɔrɔli ma bi an b'a fɔ a barika ala ye a barika ala ye yanni kuma ka caya kisɛ ka y'a la an bɛ foli di belebele yɛrɛ ma fɔlɔ n kana i dansɔgɔ i ni dansɔgɔ i ni ko asalamu aleykum alhamdulilayi i ni sɛgɛn aa dɔɔni dɔɔni a kow ka can koyi walayi ayiwa bakɔrɔba nin tɛ baasi ye n b'a fɛ i ka bakɔrɔba yɛrɛ ye jɔn ye a bɔra jɔn na a bɔra min a k'i da don la dakuruɲɛ damadama k'a fɔ maaw ye maaw k'a dɔn k'a fɔ an ni cɛba min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi alhamdulilayi arabili alamina eh, amidu i ka ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ eh, bakɔrɔba samake ne bɔra nuhu samake la mhm. ka bɔ hawa mayiga la mhm. donc ne yɛrɛ ye bakɔrɔba samake mhm. donc o de y'i ka ɲininkali ye ayiwa hakili la k'a fɔ maa caman ye a faamuya k'a fɔ bi an ni cɛba min bɛ ɲɔgɔn fɛ bi donc bakɔrɔba a kuma tɛna da dan kelen da la an b'a fɛ ka ɲininkali fɔlɔ minnu n'an b'a fɛ ka o k'i la badenya media ale sanfɛla la an ɲɛ b'a la k'a fɔ ala ye bakɔrɔba kɛ mɔgɔ lujuratɔ ye mais ala m'a kɛ dɛsɛbagatɔ ye mun kama ala ye da dɔ tugu a ye ala ye da wɛrɛ yɛlɛ a ye bakɔrɔba nɔɔrɔ dugara ka bɔ a ka yeli ma mais dusukun na ala ye fɛnba bila dusukun na a bɛ ka cɛw mago dilan n'a ye bakɔrɔba samake an b'a fɛ k'a dɔn e bɛ laturu da an b'a fɛ k'a dɔn laturu in bɛ da cogo di e bɛ mɔgɔw kunko ye cogo di laturu kɔnɔ alhamdulilayi arabilalamina amidu n'i yɛrɛ ko bakɔrɔba fɔlɔ mhm. i bɛ mun de ye mhm. i bɛ jinɛko de ye mhm. i y'a mɛn parce que tiɲɛ don e ka kuma ye tiɲɛ ye ala ye nɔɔrɔ duga ka bɔ ne ka yeli ma nka min don a ma fɛn tiɲɛ n ye dɛ parce que o nɔɔrɔ min dugara o falen o kɛra fɛn belebele de ye parce que alhamdulilayi arabili alamina bi bi in na ne yɛrɛ ka jateminɛ tɛ se o ma Mhm. k'a sababu kɛ mhm. ala barika la jinɛw barika la amidu n bɛ fɛn fɛn laɲini mhm. ala bɛ n dɛmɛ jinɛw bɛ n dɛmɛ n b'o de sɔrɔ n'i ko n bɛ filɛli kɛ cogo di i y'a mɛn ne ka filɛli tɛ ko eh, dabalibanko ye parce que jinɛw de bɛ n bolo amidu ne bɛ laturu da amidu ne ka jinɛw yɛrɛ fana bɛ filɛli dɔ kɛ ne yɛrɛ ye ne bɛ mɔgɔw kunnafoni o la Mhm. donc n bɛ filɛli kɛ laturu la n bɛ laturu dɔn mhm. ɔ n'o fana tɛmɛna ka bɔ yen mhm. n ka kunnafɛnw fana ka filɛli o cogoya dɔ fana bɛ yen n b'o fana kɛ donc ne bɛ filɛli kɛ sira suguya caman kan. ayiwa ee bakɔrɔba hakili la k'a fɔ minnu bɛ k'a lajɛ sisan u ye faamuyaba sɔrɔ o kan mais i da sera jinɛko yɔrɔ ma i jinɛtigiya e sigilen b'o de kan wa wali k'i sigilen bɛ somaya kan amidu n'i y'a ye n'i y'a mɛn fɔlɔ ko bakɔrɔba yɛrɛ mhm. n'i ye ɲɛko in yɛrɛ ta k'a lajɛ mhm. ɲɛko in ju bɔra jinɛko de la o n'o tɛ ne yɛrɛ n'a ma wolo tan bana in nana ne sɔrɔ ka n si to san tan ani naani de la donc o bana in kɔnɔna na mhm. donc bana in ko de nana taa wolo jinɛ ko de la mhm. i y'a faamuya mhm. voilà donc an sigilen b'o kɛnɛ de kan n'i y'a mɛn bakɔrɔba yɛrɛ jinɛ ko de don n tɛ soma ye dɛ ne bakɔrɔba sigilen don jinɛ ko de kan mais n b'u fo k'u waleɲuman dɔn su ni tile mais bakɔrɔba an b'a fɛ k'a dɔn an ɲɛ bɛ jama caman n'i da la yan nɔ Ee yala jinɛw kelen bɛ ka don dɔ d'i ma k'a fɔ i ka hadamadenw mago dilan o don in na wa i ka u ka lajɛli kɛ nin don in de la wa voilà i ka ɲininkali diyara n ye ɛɛ ne bakɔrɔba bɛ baara kɛ diɲɛ don o don fo don fila araba ani juma ne bakɔrɔba tɛ baara kɛ nin don fila de la mais n'a bɔra araba ni juma la diɲɛ don o don bakɔrɔba ne bɛ baara kɛ mais euh, yala euh, baarakɛ heure b'a la wa awɔ don o don an bɛ mɔgɔw bisimila k'a daminɛ sɔgɔmada la mhm. yanni lansara 16 heures cɛ don o don an bɛ mɔgɔw bisimila o la kalabankoro kulubilenni na mhm. mɔbili kolon carré awɔ kalabankoro kulubilenni mɔbili kolon carré mɔbili kolon carré voilà donc n'i sera yen nɔ dɔrɔn mhm. i bɛ bakɔrɔba lasɔrɔ donc bakɔrɔba samake sisan n b'a dɔn a kɛli b'i tɔɔrɔ a fɔli b'i degun a fɔli a man nɔgɔ i ma kosɛbɛ parce que n'i ye aw ta k'a lajɛ bi aw yɛrɛ kunmasuulila kosɛbɛ dɔnni kɔnɔ parce que aw yɛrɛ sigilen ɲɛ b'a la dɔnni bɛ ka kɛ cogo min na bi ani aw yɛrɛ ye dɔnni sɔrɔ cogo min na o tɛ kelen ye donc n b'a fɛ badenya media filɛbaaw an kanubaaw e yɛrɛ bakɔrɔba kanubaaw n bɛ diɲɛ fan o fan fɛ n b'a fɛ n b'i deli ala kama i k'a kɛ ninnu kama fayida kelen cibali min bɛ se ka adamadenw mago dilan kun faya kun a kɛli man d'i ye dɛ n b'a dɔn a kɛli man d'i ye hali k'a bɔ i da la k'a fɔ i bɛ fayida fɔ eh, facebook kan ou bien eh, fɛn wɛrɛw kan a b'i degun mais n b'i deli kanbaw i k'a kɛ ala kama maaw tɔɔrɔla maaw ɲanina mɔgɔw bɛ ka taa bi taafan nafan si tɛ adamadenw na denbayatigi bɛ bɔ kabini sɔgɔmada fɛ fo wula fɛ bakɔrɔba tɛ fɛn sɔrɔ a bɛ se ka min kɛ ka sɔrɔ ani e yɛrɛ ma ɲɔgɔn ye cibali dɔ d'a ma tan dɛ alhamdulilayi arabil alamina ɛɛ nin waati in na adamadenw bɛ kasi mun de nɔfɛ nafolo amidu gɛlɛya bɛ jamana in kɔnɔ kojugu donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ an bɛ wusulan teliman dɔ fɔ adamadenw ɲɛna donc ni min y'o ɲɛ sɔrɔ k'o kɛ k'o lajɛ mhm. n'ala sɔnna i bɛ ala jɔyɔrɔ y'o la mhm. donc o wusulan in donc an bɛ eh, yiri dɔ ta mhm. u ko a ma timitimini i y'a mɛn donc maa min bɛ garisigɛ ɲini de la c'est à dire sɔrɔ de ka gɛlɛn i bolo i bɛ timitimini ɲini ɔ i bɛ barakante ɲini fɛn dɔ fana bɛ yen u b'a fɔ a ma ko manja mhm. i y'a mɛn mhm. i bɛ manja ɲini mhm. i y'a mɛn ka fɛɛrɛ kɛ ka balansan fara dɔɔni ɲini balansan fara amidu ka ninnu don ɲɔgɔn na k'a susu fo k'a ɲɛ parifɛn min ka di i ye alihamudulilayi i b'a k'a la i b'i tɛgɛ wusu a kunna diɲɛ don o don n'ala sɔnn'a ma i ka laɲini ye min ye tile kɔnɔ kɔni ala b'o d'i ma samake nba nba Sa- samake a diyara n ye Ya- i bɛ se ka dafa fila la a diyara n ye a diyara n ye ɔ an ka taa ɲɛfɛ Aha. i y'a mɛn u ka nin lajɛ fɔlɔ kow tɛ dɔndɔni yan u ka nin lajɛ Ko bɛ dɔɔnin dɔɔnin. ayiwa eh, halisa baliya media an bɛ o de kan nin wagati kɔnɔna na bakɔrɔba samake waati sera a kuncɛyɔrɔ la folikan laban jumɛn b'i bolo alhamdulilayi bon n bɛ an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo mhm. bon eh, hakilila dɔ fana bɛ n na ni n mhm. sigira i ka mikoro la n k'o fɔ c'est à dire an bɛ don min na i ko bi mhm. dɔnni yɛrɛ de ko cayalen don kojugu kojugu an bɛ don hali mɔgɔ k'i sigi k'a fɔ k'i ye dɔnnibaa ye i bɛ maloya a la parce que ala barika la taabolo kelen kɔni bɛ ne la ne bakɔrɔba samake n bɛ se diɲɛ fɛn fɛn na n b'a fɔ ko ne bakɔrɔba bɛ se ka nin dilan n tɛ se fɛn fɛn na n'i sera ne bakɔrɔba ma ne b'a f'i ye n tɛ se nin na bon n ka banako sira fana kan n bɛna kunnafoni dɔɔni d'i ma parce que mɔgɔ caman bɛ ɲininkali kɛ ko bakɔrɔba ko yala i bɛ bana sugu jumɛnw furakɛ donc n yɛrɛ bɛ eh, hakilila dɔ yirila o la mhm. k'a fɔ ne bakɔrɔba bɛ bana sugu caman furakɛ mhm. dabalibanaw mhm. ka taa se jinɛ ko ninnu ma i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen jinɛw ko jinɛw kɔni bɛ k'a ka furu kow lanɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen jinɛbana b'a la c'est à dire a u ye fan bɛɛ boli n'a ye bɔn ɲɛma sɔrɔ a la ne bakɔrɔba b'olu furakɛ ɔ mɛ fa o fa bɛ yen hakililabana la ni jinɛko kɔni t'a la ni i sera ne ma n'o kibaruya kɔni n b'i labila parce que ne bakɔrɔba tɛ fɛn dɔn o la mɛ ni jinɛko kɔni bɛ hakililabana fan o fan na alihamudulila an bɛ don n bɛ don mɔgɔw jigi kɔrɔ o la donc n tun bɛ n porofite ka nin yɔrɔ de fɔ donc an b'an filɛbaga bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ayiwa nin tun ye bakɔrɔba samake y'an bolo kɔrɔ fɛn min bɛ yen n'i bɛ se ka adamadenw sɔn a la n'a tɔ bɛ t'i bolo ni foyi yɛrɛ tɛ bɔ a la o ye dɔnni ye ala y'a di bakɔrɔba samake ma mɔgɔ caman bɛ na an yɛrɛ ɲɛna mɔgɔ caman nana bi ka na bakɔrɔba barika da n bɔr'i fɛ yan n ye nin kɛ a ɲɛna n bɔr'i fɛ yan n ye nin kɛ a ɲɛna

n'i m'o dɔn n'i ko kɔmanan kare kalabankɔrɔ sugu ra n'i sera n'i ko kɔmanan kare wali kelen mɔbili koloni kare i bɛna se yen nɔ i bɛ sɔrɔ ka bakɔrɔba wele a ka nimoro kofɔlen ninnu na n'i ye bakɔrɔba wele o nimoro kofɔlen na ni ala ma baasi fosi kɔni kɛ i ni bakɔrɔba samake aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'o nimoro kofɔlen an b'o di maaw ma sisan nin na o de ye 76 24 65 34 bi wolonfila ani wɔɔrɔ mugan ni naani bi wɔɔrɔ ni duuru bi saba ni naani n'i ye nin wele i ni ba waden gorobo a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an b'a fɔ aw ma a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ